so ọ bụrụ na m anọghị ebe a ka ị ga-ajụ na ndị mmadụ bịa ericha ihe ori ejire gị mma ewele nị m iwe ka aka nwanne m nchi na o mekọ gị ọzọ biko ewele nị m iwe ị mara ịnị ya n'ihe ịnị ya n'ihe gị bụ Nkoli a ha zụziri bịa ebe a ka anyị jee shie eh, eh, pepper soup ọmụ ịbịa n'ihe ọmụ shiri gị bee ka ndị bee isi na ụdọ ọmụ

Ada m. Ada m. Ah, mama. Mama.
Nne gịnị ka ị na-eche nụnụ? Hmm? Gịnị ka ị na-eche? bịa nnọọ bịa tụkwuru ebe a kaa ihe ị na-eche arụ dịkwa Ikem
mama etiile onwe gị confuse n'ishi o nweghị ihe mere Ikem Ikem dọ ọyị
onweghị ihe mere Ikem nwa gịnịzi ka ị na-eche
mama o nwere ihe Magnus chọrọ o nwere ihe ọ chọshiri ike and enwere m ihe ọ bụ mere mụ na onwe m chọkwara ihe ọ bụ so amaghị m sọbụ m were enu gị sọbụ m were enu gị Magnus onye abịa na-eti m confuse n'ishi ya bụ aghọtaghị m amaghị m ihe m ya eme ihe m ma wụ na Magnus gị na Magnus na-adị na mma ọfụma hmm? gị na ya na-abụ ezigbo ọyị ma na-ekwukwe na o nwere nnọọ ihe ọbụla Magnus chọrọ ka ị nye ya wụ nọọ ihe ị nwere biko nne m gị nye na ya nye ya ka anyị zuo ike o nne hmm, mama thank you mama ngwa ka anyị pịoro n'ime ụlọ ka ị jee ṅụma ọgwụ kwa ị maara na isi adịghị gị ee eh? achọghị m ka ị na-enye onwe gị nsogbu ịnụgọma

amara m ebe ọ gaa since ụtụtụ ee biko achọrọ m ka ị nyere m aka gwa ya okwu ama m ihe na-eme o chere gbugo egbugo o chere gbada agbada enwee m ike ịkọwanwu nwa m biko nni o yi eri ụra
Magnus anaghị eku ụra atụ m ngege hai mama echegbula onwe gị ịnụgọma enyela onwe gị nsogbu ị sịrị na ọ nọgụ n'ụnọ na ị magụma mbe o jekọ ike anọ ka m jee chọma anaga mene biko etiile onwe gị confuse n'ishi ịnụgọma ịnụgo a ma eme ike m ịnụgọma nwa obere oge na ihe ha niile ga-abụma ihe gara aga ọ ga-abụ ma past tense ịnụgọma ngwa ka m jee chọma anaga

oyom ana m arịọ gị arịọ kaka ana m arịọ gị arịọ echegbula onwe gị na echiche anaghị asọlvụ problem biko etile onwe gị confuse n'isi biko na ana m arịọkwa gị arịọ oyom ịnụgwọ ngwa bịanụ ka anyị jee n'ebe anyị ka m jee gosi gị ihe hmm. biko nụ biko nụ

n'ọkwa na m jere gwachara anyị ga ka ọ lụgide nwa ahụ o delata kọwachara anyị ga ihe mere o ya eji je lụrụ nwa ahụ ọ sị m na m bụ ezigbo mmadụ were ego nụga m ndụka nere gị ego ị gwara m
agwaghị m gị ọ mgbe hụ ị na-ewesị nụ m iwe ị na-ga atafere m kaka ewele nụ m iwe ewele m iwe ee ọ nụrụ m ego mba were were ego naga nwanne m ka o jeghere ọnịcha jee meghere ashwa ka o jee meghere ashwa na ọnịcha ọ ghọtara bụ onume a tọbara m nke m wee bido shwa coke fanta chingom ụmụ ihe ụmụ ihe kirikiri ihe bụ na-emeri n'aka ereta ego mana ahụghọ manụ m ka ị nọ na achọghị m ka ị nwụnarị m oyom onye abụ m sịrị ka m naga anyị ee ka ị were na ị mara ihe eji ire ya eme ka ị were mee ma ọ bụ na amara m na ọ dụrụ gị ọyị

nkọli nwa m nwanyị obiọma ọmarịcha nwanyị nwere ezigbo chukwu gọziere m ya mama na-ekwula aga nkọli nwere ezigbo obu enye bụ ụfọ
ilu ọnịcha eh? echefukwana ihe i jere ime ọkwa ị ma ka ego a si were bịa uche gị dị ya ọ bụghị i ru ebe ahụ i soro ndị ndị isi mebiri na-aṅụ gofu soro ha ndị ara o nweghị ihe ha pasịtara isi ṅụkọta anwụrụ baa ime ahịa uche gị dị ya ị mara ebe i si mara ihe i jeko ime ee biko kwe

o nwere ihe o ya etinyetere gị na nke nkọlịka nyere gị nchọ onye afam afam mama afam gwa agwa wa wa adụ m afam afa mmadụ ma ọmọ ebe gị ịla akọrọ ele nụcha afam nrọ ọnịcha ncha afam ndị ebe afam nọ eri mgbe erisis m nọ n'obodo ala ata afụfụ mụ na afọ m na-eme ndị ebe afa m nọ ọ sị m chọọ afa m Eh, ndị ugwu unu ndị ndị ndị anambra na-enyere mmadụ aka na-agba elu bịa mama mama mama ọ bụ na ọ bụrụ na agụụ mara m akarị m ịga irigo ebe m ga-eri be ndị anambra na-agba elu gịnị ka ị chọ ka m kwuo Taatụ wawa jegodi na abụzie na onye hụ gị wawa
atụ m wawa. Ele?

ka iru gị dị otu a ka anya gị za aza gịnị magụkwanụ magụ ejeghere m ọnịcha onye bụ m dufuchere obi gị na-eke ka ọ gbawa m anya magụ gị na-emekwa eme
ndo ebezina o ebezina akwa ị nụgo ihe emebi ị na-ekpeli ekpele oluo ihe ọ ga ka ọ gaa n'udo ị nụgo ka ọ bata bịa nekọta gị anya ị na-anụ ihe m na-ekwu mm. ebezina akwa ị nụgo ee nkoli o nwe ihe m chọbụ ịbịa bịa gwa gị ọ bụ gịnị hmm. ana m akwado ije ọnịcha na ngwụcha ọnwa eh? espik lekwe ị gara eje ọnịcha agba elu mụ na ị gara eri ayaraya nsụka na achịcha hmm? nne mara na nna gị na-adịkwa ọyị ị hafụta ya mụ na ị ga na-etede egwu ya ngwanụ dịgide ọyị ị nụgo ka ka ọ bụ na ire okwu mama gị ledoro m enu gị anya ekwele ka ụmụntakịrị agba elu ndị ntị dị n'azụ narị m anụ ga ka ka na-arịọkwara m ga-arịọ ee i jekọ n'ụzọ hụ m ike nwa na m kele dochere enu gị san ga na m na-ajụ ese nye ị nụgo ị nụgo ma ị hụkwa magụ kelee m magụ

i siri na ebe a na-ekiri ihe ọnụ m ishikwuru n'ọkụ ọrụ ọkụ ndị gịnị na-enye gị nsogbu nke ndị ahụ bụ isi wee shiwe pepe supu n'ụtụtụ a wee were unu gbujuoro m n'ime pepe supu ehu dị na-enye gị nsogbu nkoli ka m je ka m je jee leta gị ka aka ewele m iwe akpasịkwara m iwe n'echuchu ahụ akpasịkwara m iwe n'echuchu a

anyị enebara nne gị anya ị ga-enye anyị 35,000 naira
ele o okay a ma eweta gị onye uwe abụghị nsogbu mere ka aka negide ndị mama m ọgwụ ị hụrụ na ahụ na-emechi enyi gị ka emechere ka m weta gị ego biko ụlọ ọgwụ anyị nwekwanụ usoro e ji esi ma onye ọbụla na-ewetaghị ego anyị ga-enebakwa n'arụ onye anya oo kaka biko na m arịọkwa gị arịọ kaka biko nụ nyegodu nụ mama m ọgwụ na emecha m eweta gị ego ejikọkwanyere m gị ụgwọ ahụ m akwụkwa unu nne ihe nke ikwukwa ntụkwara ọchị but ị ga-eje na mpụga ebe enyi ka ị fụ nọọsụ ka ọ kọwalụ gị ihe ị kwesịrị ịma ịnụnụ gabara
ihe ahụ na-emesi mama m ike mpara anyị ga-ajụ ụlọ ọgwụ esi na ha anụkaghị arụ ọgwụ ma ọ bụrụ na ewetaghị 35,000 ndị mmadụ

esi na ha anụgo gị anụgo ọgwụ ọ bụ na m eweteghị 35,000 wee bụ m tọrọ anụ wee bụ m tọrọ anụ na ejighị m ụzụ ejighị m ụzụ ya na-ewute m na ọnọdụ ya adịghị encouragement mama m gị na-eme ka ọ ga-anwụ ee ekele ekpo m ekwe azụ kebịa nwa nke ndị chọrọ ego

bịa ka i je fụ dọkịta emechara na m ewetaghị ejighị m ego ekpotere mama m akwa ka o yiri ya na nri ka o rime nri mama ahụ ga anụ wee bụ na ụdọbara anụ biko ewela iwe ee gịnị mere anaghị m ewe iwe wee bụ mama m nọ n'oge adịghị m aga mama gị anwụgo eh? ị na-eme ikwu emeghị ị na-eme ya emeghị

nwe anyị gọzie unu na anụghọ ihe niile ahụ unu mere m na-emere m enu ga-appreciate nkoli ebewala o ebewala ị ma na ọ bụ sọnsọ onye isi anyị ka ị bụ ị bụkwu nwanne anyị and anyị nwa fụkwuru gị n'anya ọ ya mere anyị ji sị ka anyị bịa kelee gị ka anyị bịa nọnyetụkwuru gị oge a o biko ebewala o ebewala
anụgo m ihe i kwu anụgo m darụ ke maka onyi e si onyi gara be di ya a na-achọ ịbịa gba nkwụ ya oh,
akwa ị na-ebe anaghịkwana ya mm-hmm. ihe mere eme emechalụkwa biko ee ya bụ na ọ chọrọ ka ọ hafụ anyị ero ya hafụchakwara anyị ha hafụchakwara anyị ka ada shije hafụ anyị ada kara rapụ anyị ọ gawara ọnịcha mana ebe a ọ nọ ọ ga-aka na-agba egwu ebe a ọ sọ naanị um, onyi bụ onye ga-arapụ anyị ma agbacha nkwụ ya anyị ka nọ ya nsogbu adịghị ka ha adịla ehe ohe asịla na ehe ya onye nwe anyị kwado ọ dị n'ugwu n'izi ọ dị n'ugwu n'izi ịbụ nke iberibe ezukwele